My name is Reverend Christopher David Kanyenda, lead pastor, Sonkamanga CCP, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Msongamanga CCP and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Thank you. anyamata kuti tikutha kutumikira pamaso panu ndikuti zikomo kwambiri mosachedwa ndi mosunga nthawi tiyeni tipemphere oyera mulungu atate wamphamvu yonse tikutamandani ndi kukukwezekani inde yehova taonani tadza pa nyumba yanu nsengwa zathu ndi zopanda kanthu yehova tifuna inu mawu anu atidyetsere tidye inde ambuye kuti nsengwa zathu ambuye zikhale zakhuta chifukwa chake ambuye tidza pamaso panu ku mpando wanu wachifumu ndi polingalira yehova kuti ulemerero uli mwa inu chifukwa chake ambuye pamene tilowa m'mawu anu ambuye tikupempha mphamvu ya mzimu woyera itsike malo ano natidalitsa chifukwa cha dzina la yesu khristu ambuye wathu amen

mawu otsogolera pa vesi 3 akuti chilamulo sichikhoza kupulumutsa chititsogolera kutifikitsa kwa khristu ndime yake ya 1 agalatiya opusa inu anakulodzani ndani inu amene khristu anaonetsedwa pamaso panu wopachikidwa vesi 2 ichi chokha ndifuna kuphunzira kwa inu kodi munalandira mzimuyo ndi ntchito za lamulo kapena ndi kumva kwa chikhulupiriro 3 kodi muli opusa chotere popeza munayamba ndi mzimu kodi tsopano mutsiriza ndi thupi tipitirira pa vesi yake ya 26 peji inayo 197 pakuti inu nonse muli ana a mulungu mwa chikhulupiriro cha mwa yesu khristu pakuti nonse amene munabatizidwa kwa khristu mudavala khristu 28 muno mulibe myuda kapena mhelene muno mulibe kapolo kapena mfulu muno mulibe mamuna ndi mkazi pakuti muli nonse mmodzi mwa khristu yesu 29 ndipo yomaliza koma ngati muli akhristu muli mbewu ya abrahamu nyumba mwa malonjezano aleluya uku ndikuwerenga mawu a chauta amene akupezeka pa agalatiya chapter chake cha 3 kuyamba verse 1 kulekeza 3 komanso 26 kulekeza 29 mutu wathu umene tikutsogola ndi kukhazikika mchikhalidwe chathu cha chikhristu Kukhazikitsi- kukhazikikabe mchikhalidwe cha khristu tikawerenga nkhani ya agalatiya agalatiya amapanga zinthu zabwino anakhazikika mu chikhristu anakhazikika mu chikhristu koma inafika nthawi yonena kuti anachoka pamaso pa mulungu anachoka pamaso pa mulungu kusonyeza kuti chikhalidwe chija anachisuntha chikhalidwe chija anachoka koma mulungu kubwera kuti anthu anabwera kudzawadzudzula kuti agalatiya nchiyani mwayamba kupangazi ndi chiyani chimene mwayamba kuchitazi mwayiwala chikhalidwe chathu agalatiya anali ozizwa kwambiri chifukwa chani amadzudzulidwa mulungu amanena kuti sindidzalanga munthu ndisanadzudzule lero lino mawu awa akufika pano pa msonkha manje kodi tikuyendabe mchikhristu kodi tikukhalabe mchikhristu kufikira tsikuni la lero kapena tili agala agalatiya amene anayamba zabwino natsirizira zoyipa ife tili pati tidziyankhe aliyense payekha payekha ifewo tili pati kapena tili kukhala ngati agalatiya omati lero kuchita zabwino mawa kuchita zoyipa izi zikatithandiza kuti zikatifikitsa kuti zomati kuyamba kutsiriza kuyamba kubwerera kuyamba kubwerera ulendowu tikafika pakuti kuyamba nkosavuta koma kutsiriza chani kodi ulendowo so tikufuna tikhazikikebe mchikhristu tikhazikikebe ifewo ngati ake ana a mulungu tiyenera tichite chani ndi ndani amene ayenera kukhazikika mchikhristu baibulo likunena kuti ali onse amene anatembenuka mtima navomereza ku- kuti yesu ndiye mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanga ameneyo ayenera kukhala mchikhalidwe cha chikhristu onse amene anatembenuka mtima navomereza kuti ine ndine wake wa mulungu ameneyo ndiye wake wa khristu ameneyo ayenera kukhala mchikhalidwe cha chikhristu kodi ifewo tikukhala mchikhalidwe cha khristu kapena timangozitcha kuti ndife akhristu pamene tikuchita zina ifewo tikuchita zotani tikatuluka munomu chikhalidwe chathu kunjaku chikukhala chotani kapena tikutchedwa akhristu pachabe mkhristu amayenera kukhala wokhulupirira pa zinthu zimene akuchita ngati sungadzikhulupirire wekha ndi kovuta kukhala mchikhalidwe cha chikhristu ngati ukudzinyenga wekha ndi kovuta kukhala mchikhalidwe cha chikhristu chifukwa umaopa munthu osaopa ndani kodi osaopa mulungu kodi izi mudzachita mpaka liti zoopa mzanu osaopa mulungu tidzachita izi mpaka liti kuti tikhazikike mchikhalidwe tiyenera tidzikhulupirire patokha ngati ukudzikhulupirira pawekha ukudziwa palibe amene ukhoza kumuopa chifukwa ukudziwa kuti inewo ndine mwana wa mulungu inewo ndikuyenda mchikhalidwe cha mulungu ife tili pati tikuyenera kukhala anthu achikondi kuti tikhazikike mchikhalidwe cha mulungu chikondi chiyenera chikhale pakati pa anthu ngakhale azibale athu ngakhale wina aliyense tikuyenera timkonde ngati mmene tikuzitirani tidzikondera ife kodi ife timakonda abale athu aja kodi ife timakonda azinzathu aja pakuti baibulo linanena tikondane wina ndi mnzake ngati nkotheka khalani bwino ndi mtendere ndi wina aliyense kodi ifewo anthu amakamba zotani pa ife tikuyenda mchikhalidwe chake tikuyenda mchikhalidwe cha mulungu abale anga okondedwa ngati chikondi palibe nkovuta kumkondweretsa mulungu chifukwa chikondi ndiye mulungu iye anayamba kutikonda ife ngakhale ifewo sitinayambe kumkonda konse anapereka mwana wake wobadwa yekha kuti akatifere zochimwa zathu kuti tikapulumuke kusonyeza chikondi anayamba chikondi ndi mulungu chifukwa amanena kuti amene sadziwa kukonda mnzake amene sadziwa chikondi sadziwa mulungu chifukwa mulungu ndiye chikondi ichichi ndiye chikhalidwe chake tikupeterera pavesi ndipo inake ndi uh, kukhulupirira takamba imeneyo tadzakambanso za chikondi tikambekonso zokhuzana ndi uh, kukhululukirana wina ndi nzake tilipo akhristu timasungirana mangawa kusungira mangawa nzathu koma nkumapempha mulungu kuti akukhululukire baibulo likunena ngati sungakhululukire nzako ndikovuta kuti mulungu akukhululukire chifukwa ukuyenera kuti uyambe wekha kukhululukira nzako chimenecho ndiye chikhalidwe chachani kodi chachikhristu ena anakuyambani ena anakudani koma mumasungira zifukwa amene achasindikiza dzayankhulanana nawonso baibulo likunena kuti usakwiye ku- mpaka dzuwa litani kodi lilowe tikhululukirane wina ndi mnzake ndiye chikondi ndiye chikhalidwe cha chikhristu kukhazikikabe mchikhristu tiyenera tikhululukirane wina ndi mnzake ena anakulakwirani sangabwere kudzakupepesani kuti ndinakulakwira pachapa ndinakuponda phazi pachapa koma inu mukhululukireni chifukwa mulungu adzakumbukira inu kuti mwachita chi- mwachita chikhalidwe chake cha chikhristu uku ndiye mmene timakhalira nchifukwa chake yesu akupachikidwa pamtanda anati akhululukireni anthu awa sakutani kuti sakudziwa chimene akuchita inu zikuvutani bwanji kukhululukira amene anakuchimwirani sitifano anamenyedwa anagendedwa ndi miyala mpaka anakufa koma mawu ake anayankhula kuti chani atani anthu ati akhululukireni kusonyeza kuti kukhululukirana ndi chikhalidwe cha chikhristu tikasunga mangawa tidzasunga mangawa mpaka liti zikatifikitsa kuti pakuti baibulo linena wobadwa mwa mkazi ali ndi masiku owerengeka awala ngati duwa nafota kenako kugwa tili ndi masiku owerengeka kodi masiku owerengeka omwewo uzisungira zifukwa azako masiku owerengeka omwewo chikondi palibe masiku owerengeka omwewo kukhulupirira kuti mulungu alipo kukhulupirira kudzikhulupirira wekha kukukanika ukadzikhulupirira kuti ukakhulupirira kuti azako tikuyenera tikhale mchikhalidwe chenicheni chokhazikika cha chikhristu chifukwa ife timadzitcha akhristu kumene tisakhale ngati agalatiya amene anayamba zabwino kutsirizira zotani kodi zoyipa ndipo likunena kuti amene ndipo linena pakuti nonse amene munabada munabatizidwa ndi khristu munavala mkhristu tonse tinaba- tinavala khristu kodi khristu amachita zotani nthawi imene amanyozedwa iye amabwezera zotani amabwezera chabwino akuti bwezerani chabwino ku choyipa kondani adani anu kukhazikika mchikhristu khalidwe la chikhristu yesu anali ngati munthu yesunso anali ngati mulungu 100 anali mulungu 100 anali munthu kodi ndi zinthu ziti zimene zimaonetsa kuti yesu anali munthu anabadwa mwa mkazi mwa mariya namba 2 akupachikidwa pa mtanda anatani kodi analira ngati inu ndine mmene timalirira ngati inu ndine mmene tinabadwira mwa mkazi ndipo cha namba 3 anatuluka magazi ngati inu ndine tikavulala timatuluka chani kodi timatuluka magazi zimene zikusonyeza kuti yesu khristu anali munthu ngati inu ndine yesu khristu anali mulungu kodi ndi zinthu zitatu ziti zimene zikusonyeza kuti yesu khristu anali mulungu anayenda pamadzi kodi inu ndine tikhoza kuyenda pamadzi lero titenge tipite nawo ku salima kuja kumati tiye tifole line tiyambe kuyenda tikayenda imeneyi inali mphamvu ya mulungu china ndi chani chimene chikusonyeza kuti yesu khristu anali mulungu amachiritsa odwala amachiritsa odwala kuchiritsa kuja ndi mphamvu ya chani kodi ya umulungu timanena kuti ayi munthu anapita kuchipatala amthandiza kuchipatala kuja amangothandiza koma amene amabweretsa machiritso ndi ndani kodi ndi mulungu kusonyeza kuti mchikhazikitso chake mulungu amadziwa amadziwa zimene ife tikudutsamo ndipo cha namba 3 chimene chikusonyeza kuti yesu khristu anali, anali mulungu anachulukitsa mkate anthu chikudya anthu natani kodi nadya zinalipo somba zingati paja zinali somba zingati ena sakudziwanso anachulukitsa nsomba zimene zinali zochepa anthu kulinkudya komanso kutani kodi kutsalako kodi inu ndine lero nditati ndibweretse apa mukuchulukitsa imene ija inali mphamvu ya mulungu kusonyeza kuti yesu khristu amadziwa sitingamubisire chifukwa iyeyo kuwawa adamvako kuwawa naye yesu khristu amagwira ntchito yopala matabwa imene lero nditi kumfunsa munthu kuti umafuna udzagwire ntchito yanji sanganene kuti ndifuna ndidzakhale kalipentala koma yesu anagwira ntchito iti kodi imene ijayi kodi tanthauzo lake linali chani tanthauzo lake munthu amene amapala matabwa amalumikiza matabwa osiyanasiyana napanga chinthu chimodzi yesu khristu anabwera kulumikiza mitima yosweka mitima yosweka kuyilumikiza nchifukwa ananena kuti olema ndi othodwa idzani kwa ndani kodi kwa ine ndidzakupatsani mpumulo kodi ife nkhawa zathu timazisiya kuti tikuyenera tikhale mchi- tikhalene- tiyenera kukhale mkhalidwe chake chifukwa iye ananena kuti olema ndi othodwa idzani kwa ndani kodi kwa ine ndipo ine mudzatani kodi Mudzapu- mudzapumula nkhawa zathu timazitaya kuti timakhulupirira aneba amene mawa lino ndi kuja nakhuza ukatiyalutsa kuti ujena amatiza kuti chifukwa choti tinavala khristuyo tikhale mchikhalidwe chake aleluya yeah. mulungu ali okhulupirika ndi okonzeka kuyenda nafe chimodzimodzi tilipo akhristu ena timaseka akhristu anzathu akagwa mwaona kuti agwatu amati atani iyayi weniweni amene ali mchikhalidwe cha chikhristu samaseka mzake akatani kodi akagwa amapita namdzutsa kuti ulendo ngokutali tiye tizinyamuka sitisikirira pano tiye tinyamuke mapita chitsogolo chifukwa ulendo wa chikhristu ndi wautali tisakhale anthu omasekana akagwa nzako pita namulimbikitsa kuti ulendowu m'bale wanga sukulima pano ulendo ngotani kodi ndiwopitirira chifukwa khristu wachikhalidwe woyenda mchikhalidwe amadziwa kuti ndili ndi ulendo wautali ndipo ulendo suthera pano ukathera kuti kodi ukathera kumwamba so ngati uyu ndingamsiye ti- uyu ndingamsiye ndekuti sizitha bwino tizikhala ngati asilikali asilikali pamene mzawo wafa mzawo amene akubuula samalola kumsiya mzawo sizitheka ngakhale mfuti zikulira amayesetsa mzawoyo amutani kodi amunyamule aziyenda naye chifukwa chani asilikali anakhazikidwa mchikhalidwe chonena kuti sitisiya munthu pamene nkhondo yatani pamene munthu akuvulala chimodzimodzi akhristu tiyenera tikhale ngati asilikali amene tikhoza kuyenda limodzi mzathu akagwa namudzutsa kuti m'bale wanga ulendowo ndi wopitirira kodi inu mzanu akagwa mumayankhula kuti chiyani tidziwe kuti akhristu ndife kalata imene imawerengedwa kunjako ndi anthu ambiri timawerengedwa koma ife sitikutani sitidziwa mudzaonetsetsa kale kwa mkhristu amanena kuti nkaona ngati opemphera lero ndiziri ndi zimenezi ukayimva nkhani iweyo mwina wake usumadziwa sumad- kodi ndi awo adachita zakuti wacha chifukwa chani ndife kalata imene imawerengedwa ndi anthu ambiri so ukakhala kalata wowerengedwa ndi anthu ambiri umayesetsa kuti udzidzikonze wekha pakuyenda njira chani kodi yachilungamo nakhazikika mchikhalidwe cha chani kodi chachikhristu ndipo amene al- alikuyenda mchikhalidwe cha chikhristu samatengeka ndi za dziko limene likutani kodi likuchita samatengeka alipo amene anagwa m'mavuto chifukwa cha kutengeka musadzakhala inu otengeka ndi kugwa m'mavuto zinthu zoti mudakaladutsa bwinobwino chimene chilipo akhristu ambiri kukhutitsidwa ndi zimene tili nazo kukhala kuvuta chiyambi chosakhutitsidwa munthu umagwa nazo m'machimo amene ukagwamo sumatuluka kumakhala kuvuta kuti utulukemo chifukwa umakhala wasempha chikhalidwe cha chikhristu abale anga okondedwa tiyeni tikhale mchikhristu tisakhale ngati agalatiya oyambira zabwino kutsirizira zotani poti baibulo limanena kuti israeli udakadziwa udaka- udakasamalitsa chiyani kodi chimaliziro cha moyo wako tisamalitse chimaliziro cha moyo wathu chifukwa sitidziwa kuti lero kapena mawa kubala chani mkhristu ayenera asamalitse mayendedwe ake asakhale mkhristu amene akhoza ku- ku- kupezeka kuti mulungu aku- akhumudwa naye mulungu aku- sakusangalala naye tisakhale akhristu achoncho mkhristu ayenera mchikhalidwe chake ayenera akhale munthu wopemphera kupemphera pafupipafupi kuwauza ana ake zabwino zake atumizeni ana ku yufi azibwera ku yufiku koma upeze kuti ena mwana akapempha mwana kuti ndipite ku yufi amuuza kuti "Ah, ku yufi kwa chibwana dziwani kuti china chake chidzampatsa bize simudzamtola simudzamtola mwana ameneyo simudzamfuna mwana ameneyo adzakuvutani koma akabwera kuno naphunzitsidwa amanena kuti chaona- cha- pamene chaphunzitsidwa sichitani kodi sichitayika phunzitsani mwana adakali wachani kodi wang'ono akakhalamu sadzachitani kodi sadzachitira ngakhale adzayenda kulikonse So, akhristu tiyenera tikhale anthu amodzi tikhale anthu okondana nachita zinthu m- mwa mtundu umodzi aleluya tipemphere zikomo mulungu chifukwa cha mawu anu okoma mawu anu amene atipatsa mtendere munenetsa mawu anu yehova sindidzadzudzu sindidzalanga munthu sanamdzudzule mwatidzudzula yehova mwatiyankhula yehova kwakhala kwa ife tsopano tichite chifukwa cha dzina la yesu khristu ambuye wathu amen
much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Msonkhamanja CCAP. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking,